Is Irene Ní Nualláin atá ormsa, as an Muileann gCearr. Chuaigh mé ar bhunscoil Béarla agus ar mheánscoil Béarla ach thosaigh mé cineál ag cur spéis sa teanga nuair a bhí mé ar an ollscoil. Rinne mé Gaeilge ar an ollscoil agus fuair mé jab ansin le Foinse, leis an bpáipéar nuachta Foinse agus ansin fuair mé jab ansin le RTÉ, le Nuacht TG4. Is dóigh liom. bhain mise an-an-tairbhe as an nGaeilge, fuair mé jab trí mheán na Gaeilge ach is dóigh liom tá oiread ana-mheas anois ar dhaoine as an nGaeltacht go bhfuil Gaeilge acu agus is dóigh liomsa gur buntáiste iontach í a bheith agat le haghaidh jab a fháil, le haghaidh cairdeas a chruthú idir dhaoine agus is dóigh liom gur duine gur, braithim gur duine níos iomláine mé go bhfuil tuiscint a'm ar an nGaeilge, go bhfuil tuiscint níos fearr a'm ar ár gcultúr. as cé muid, cad as a dtáinig muid agus is dóigh liom i gcónaí gur féidir breathnú ar an nGaeilge mar bhuntáiste agus go gcuireann sé, go gcuireann sé, go seasfaidh sí leat i gcónaí mar scil breise. Is mise Siobhán Seoighe agus is as Gaeltacht Ráth Chairn dom féin agus i gContae na Mí agus tá mé ag obair leis an bhForas Patrúnachta faoi láthair, pátrún, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tugaim tacaíocht do bhoird bhainistíochta, príomhoidí, múinteoirí agus gan dabht, pobal na scoile. trí mo chuid oibre agus déanamh margaíochta agus poiblíocht. Is dóigh liom féin go bhfuil buntáiste ollmhór ag baint leis an nGaeilge. Is féidir liomsa, mar shampla, ó mo thaithí féin a rá go raibh an-chuid rudaí déanta agam mar gheall go raibh an Ghaeilge agam seachas díreach an Béarla amháin. Mar shampla, bhí mé i mo Bhainisteoir Forbartha Gnó le Gaelchultúr, bhí mé mar Bhainisteoir Imeachta, Events Manager, le Rith 2010, féile iontach a bhí ann, agus chomh maith leis sin, cuireann sé go mór le mo CV chomh maith agus caithfidh mé a rá má tá aon rud le rá agam le haon duine amach anseo ná. ba cheart an Ghaeilge a thabhairt leat agus é a chur i do CV agus a rá tá an Ghaeilge agam. Léiríonn sé go bhfuil teanga eile agat agus chomh maith leis sin léiríonn sé go bhfuil tú báúil do do chultúr féin agus an féiniúlacht féin atá agat féin mar dhuine. Ceapaim féin go bhfuil sé iontach ar fad. Okay, bhuel is mise Traic Ó Braonáin agus Tá mé ag obair le Cumann na bhFiann. Tá ógchlubanna againn thar timpeall na tíre. Cumann na bhFiann, tá gréasán d'ógchlubanna againn thar timpeall na tíre agus tá mé ag plé leis sin le blianta fada anuas, ach ag plé le go leor rudaí eile agus go leor deiseanna eile a tháinig i mo shlí de bharr sin, ar nós a bheith ag plé le Raidió Rí-Rá agus bunú an stáisiúin seo trí nó ceithre bhliain ó shin, ag plé leis na bannaí ceoil seo ar fad atá tar éis ceol a thaifead i nGaeilge. Tá earnáil mhór de cheol i nGaeilge anois ag tosú amach agus arís is de bharr deiseanna seo de bharr go bhfuil an Ghaeilge agam, Gur éirigh liom é seo a bhaint amach. Agus ní amháin sin, is dócha a bheith ag plé le Seachtain na Gaeilge, a bheith ag plé le Gaelscoil agus a bheith ag plé le go leor rudaí eile agus ag foghlaim an t-am ar fad faoin saol níos mó taobh amuigh den Ghaeilge but chomh maith leis sin an méid sin deiseanna atá ann taobh istigh má tá Gaeilge agat agus ní amháin sin ach sa choláiste tríú leibhéal má tá Gaeilge agat beidh time iontach agat agus sin an buntáiste is mó.